Bhuel, an rud atá i gceist le Curaclam Teanga na Bunscoile anois ná gur curaclam comhtháite teanga atá ann, sé sin níl curaclam ar leith ann don Ghaeilge nó don Bhéarla ach is curaclam teanga é ina dhéanfaidh na páistí traschur ar na scileanna a fhoghlaimíonn siad i dteanga amháin go dtí an teanga eile. Anois, má fheicimid ar chomhthéacs na Gaeltachta agus na Gaelscolaíochta, beidh tumadh á dhéanamh ag na múinteoirí ar na páistí sna naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra ar feadh tréimhse dhá bhliain agus déanfaidh na páistí traschur ar na scileanna litearthachta, mar shampla, ón nGaeilge go dtí an Béarla. Anuas ar sin tá na torthaí foghlama nó na spriocanna atá ann don Ghaeilge ar chomhchaighdeán leis na spriocanna atá ann don Bhéarla agus séard atá i gceist faoi sin, abair, b'fhéidir Rang a Sé an cainteoir dúchais Gaeltachta, ba mhaith linn go mbeadh an caighdeán céanna ag na daltaí sin sa Ghaeilge is a bheadh ag cainteoirí dúchais Béarla in áiteanna eile sa tír. Agus ansin ó thaobh na Gaelscolaíochta de, b'fhéidir go mbeadh sé ródhúshlánach ar mhórán de na páistí sin leibhéal an chainteoir dúchais a bhaint amach, ach beidh ardspriocanna agus b'áil linn go mbeadh siad gar do leibhéal na gcainteoirí dúchais. So is dócha nuair atáimid ag smaoineamh faoi churaclam na Gaeilge, caithfimid a chur san áireamh gur mionteanga í an Ghaeilge. Níl an tacaíocht chéanna don Ghaeilge taobh amuigh den scoil, sa phobal is atá ann don Bhéarla agus tá impleachtaí aige sin faoin gcur chuige a bhíonn againn sa scoil. Léiríonn an taighde idirnáisiúnta, in áiteanna a bhfuil mionteangacha cosúil leis an nGaeilge á dteagasc nó á labhairt, go gcaithfear cúram ar leith a dhéanamh den teanga, go gcaithfear cineál tearmann a dhéanamh den Ghaeilge taobh istigh den scoil, níos mó ama a thabhairt don Ghaeilge chun cúiteamh ar an am nach mbíonn ar fáil sa phobal agus ar an ábhar sin, sin an chúis go bhfuil an tumoideachas ann mar a bhí mé ag caint faoi. roimhe seo. So ceann de na rudaí a bhímid ag caint faoi ansin faoin oideachas dátheangach ná an smaoineamh seo faoi dátheangachas suimitheach nó additive bilingualism agus tá sé fíorthábhachtach go mbeadh cainteoirí dúchais Gaeilge mar shampla in ann ardchaighdeán a bhaint amach sa Ghaeilge agus go mbeadh sé suimitheach dóibh siúd Anois an chontúirt a bhíonn ann nuair atá mionteanga agat go mbíonn aird an mhúinteora ar na foghlaimeoirí seachas ar na cainteoirí dúchais. Anois caithfidh gach múinteoir anuas ar na dúshláin ar fad atá acu sa seomra ranga, caithfidh siad cúram a dhéanamh do na cainteoirí dúchais chun a chinntiú go bhfuil na scileanna sin á fhorbairt, scileanna teanga. Agus ceann de na bealaí is fearr le saibhriú a dhéanamh ar na cainteoirí dúchais ná tríd an litearthacht. Agus dar ndóigh nílimid ag caint faoin léamh agus an scríobh amháin ach an chaint chomh maith mar tá ról an-lárnach ag an teanga ó bhéal i bhforbairt na scileanna litearthachta. Ó thaobh an Bhéarla de agus aon bhuairt a bheadh ar mhúinteoirí nó tuismitheoirí níl aon ghá dóibh aon bhuairt a bheith acu agus tacaíonn an taighde leis sin. Má dhéantar forbairt ar scileanna áirithe sa Ghaeilge, déantar iad sin a thraschur go dtí an Béarla ar ball agus mar sin cuidíonn sé leis an dá theanga ach an príomhrud ná le go mbeidh sealbhú iomlán á dhéanamh ar an nGaeilge ní mór aird ar leith a dhéanamh ar na scileanna litearthachta agus ar na cainteoirí dúchais sa chomhthéacs sin. Leag mé béim ansin ar na cainteoirí dúchais ach mar go ndéantar faillí orthu agus nach bhfuilimse ag faillí a dhéanamh ar na cainteoirí na foghlaimeoirí eile abair sa scoil Gaeltachta nó sa Gaelscoil Tá an litearthacht fíorthábhachtach dóibh siúd freisin mar, arís, is tríd an litearthacht a dhéantar an teanga a shaibhriú agus a fhorbairt. Chomh maith leis sin, nuair a chuimhníonn tú ar mhionteanga, formhór na bpáistí i scoil lán-Ghaeilge, ní chloisfidh siad Gaeilge lasmuigh den scoil agus tugann an léitheoireacht, mar shampla, teagmháil nó deis teagmhála leis an teanga dóibh, tugann sé ábhar dóibh a bheith ag plé, tugann sé ábhar dóibh smaointe agus ábhar le bheith ag scríobh. Mar sin, má tá múinteoir ag tabhairt faoi cheardlann scríbhneoireachta, mar shampla, is bealach é sin le mianta an pháiste a chur in iúl, na cineál smaointe agus mar sin de atá acu, agus is tríd dul i ngleic leis na scileanna sin ach go háirithe a fhaigheann na daltaí greim iomlán ar an teanga agus tá sé fíorthábhachtach dóibh sin ar an gcaoi sin.